Ah, nditamva ulaliki wa abishop ndikuzaonanso speech yomwe ndinakonza ndinazaona kuti mchimwene wanga dr saulos claus chilima anatiyankhula ndithu koma poyamba m'malo mwa mabanja a a Valera komanso a Chilima Timafuna tikuthokozeni nonse azinzawo a Dr Chilima, mpingo wa Katolika, akuluakulu a mpingo wa Katolika makamaka ma bishop, ma father, ma sisters ndi onse amene mmayimirira mpingo wa katolika ndi ena tonse chifukwa chosiya zonse zimene timayenera kumapanga lero lerotu ndi tsiku la ntchito koma munaona kuti ndichoyenera kuti mudzakhale nafe pa mwambo wokumbukira dr saulos claus chilima izizi zangosonyezera chikondi chomwe muli nacho pa banja lathu komanso chikondi chomwe munali nacho pa mchimwene wanga dr saulos chilima komanso zasonyeza fungo labwino limene saulos anali nalo Lerolo tasonkhana osati kuti tilire. Kulirako sikumalephera chifukwa ndife anthu. Komano tasonkhana kuti tikondwerere moyo wa mchimwene wanga Dr. Saulos Klaus Chilima. Kuchoka kwa Dr. Saulos Klaus Chilima pakati pathu kunationetsa komanso kutiphunzitsa zinthu zambiri. Kuchoka kwawo kunatisiyira gap imene palibe tikasakasaka amene angalowe m'malo mwawo. Dr Saulos Klaus Chilima anali mchimwene komanso mayi ndi bambo poyamba kwa mng'ono wanga ndi ineyo, mng'ono wanga Maria, Ah, chifukwa saulos watilera ndikakumbukira mmene mayi athu anamwalira 1986 saulos anali ndi dzaka 13 ine ndinali ndi dzaka 11 maria anali ndi dzaka 9 bambo athu anazamwalira 10 years later so saulos mukaona anali ngati kholo kwa ine ndi Maria. Komanso anali kholo kwambiri kwa Sean ndi Elizabeth, ana amene anabereka. Komanso Saulosi anali kholo kwa anthu ambiri. Anali mlera dziko, mlera mtundu, mlera khungwa. Samasankha kuti ndikonde uyu chifukwa ali ndi chakuti. samanena kuti ndikonde uyu chifukwa ndipindulako chakuti koma he was just very generous amapanga zinthu zoti anali ndi chikondi choona mtima anthu amene mukumudziwa saulos you know what i mean ine ndikamalingalira za imfa ya m'bale wanga ndimapeza chilimbikitso pozindikira kuti chikondi sichimafa ndi akubanja komanso wina aliyense amene amamukonda chikadali moyo. Ndimamuona Saulosi ndikamaona mkazi wake Madam Mary. Ndimamuona Saulosi ndikamaona Sean ndi Elizabeth. Komanso ndimamuona Saulosi ndikamaona makamaka zinthu zimene timakonda kupangira limodzi. komanso ndimamuona saulos ndikamamva nyimbo ngati zimene zikuyimbidwa zimene iye amazikonda komanso ndimamuona ndikamaona azinzawo amene amacheza nawo kwambiri ndikangowaona ndimamuona mchimwene wanga kuti akadali moyo kuti dr saulos klaus chilima patha chaka chichokere pakati pathu ndimangofuna ndipemphe kuti ndi bwino tiziwakumbukirabe popitiriza ntchito zawo zabwino zimene amachita dr saulos klaus chilima was a man of few words analibe milandu samakonda kulimbana ndi anthu ngakhale iye apsinjike motani ife tipitirize khalidwe labwino limene saulos amapanga tipitirizebe ntchito zawo zachifundo saulos was very generous amakonda kupereka nde ngati ife anthu onkonda saulosi tikamapanda kuthandiza anzathu nde kuti sitikupitiriza ntchito zabwino zimene iwo amakonda ndipo ngati moyo wathu ukulimba kaya zinthu zikudwini ife tikukhala moyo olungama tikukhala moyo owona mtima ndipo tsiku lina Ndithu tidzakakumana naye Saulos maso ndi maso chifukwa adzasangalala kukumana ndi anthu amene amapitiriza ntchito zake zabwino. Pomaliza, kwa mchimwene wanga Saulos, thank you for looking after Maria and I from that tender age. We will forever cherish that. Thank you for making us what we are today. And thank you for the part you left in our lives

and you continue serving God as you always did whilst on earth. I know your spirit lives on, Saulos. Umanyi bwino mbale wanga sitidzasiya kukukondani zikomo